Moni, ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku South Africa mu dera la Mpumalanga. Ndiye nkhani yake ikhala yachidule koma mukhoza kugwira chakumwa tiye ticheze. Mtsikana uyu dzina lake ndi Nontobeko Nsithini. Nontobeko amakhala ku Mpumalanga ndi makolo ake. Anali mwana woti amapita ku sukulu bwinobwino Koma ali ndi zaka 17, anayamba chibwenzi ndi bambo wina woti wamkulu kwambiri kwa iyeyo, amasiyana ndi zaka 20. Bambo wake dzina lake anali Simbalala Thwala. Nde Simbalala ntchito yake inali yosoka nsapato. Komanso amatchuka kuti amasuta chamba kwabasi. Amakonda zosuta chamba. Koma Nontobeko anamkonda Simbalala zija zoti ee makolo ake zinawayipira kwambiri kunena kuti "Ah, iwe ukutani nawo abambo achikulire ngati awa komanso mosakhalitsa amammenya akangoyambana kang'onong'ono amammenya mpaka makolo ake a Nontobeko anakamunenera Simbalala ku polisi anammangitsa kunena kuti akuyenda ndi mwana wamng'ono komanso akummenya nde anam'manga kwa kanthawi kochepa anamutulutsa. Atamutulutsa, Nontobeko anali ano atafika zaka 18 ngati adult eti, straight up anapitiliza kupanga naye chibwezi osamveranso makolo ake. Nde ulendo uno nanga si pano ndi adult sangamuuzenso zochita, amapanga zake kumatsatanabe ndi ndani ndi Simbalala. Amapeza kuti nthawi zonse ali limodzi, pena anayamba kumphunzitsa ndi kumasuta chamba komwe nthawi zina. akayambana pang'ono kummenya makolo ake samamvetsetsa kuti ah, mwanayu tinalakwitsa pati eti chilichonse tayesetsa koma wamkakamira mzibamboyo nde tsiku lina mu 2023 mu february nontobeko anali ndi simbalala nde anapezeka kuti anasuta chamba munthu ati anawapasa chamba china china cha nyuwani onse anasutira limodzi nkugona anagona tulo kenako anayambira kudzuka after pamenepo anali nontobeko atadzuka anapita kwa nzake wina anamusiya simbalala akugona iye uja kukatengana ndi nzake ali "Ah, tiyeni kutani ku tavern anatengana ndi nzake kupita ku tavern kuja kumavina kumeneko nde ali ku tavern kuja Akuti Nontobeko anakumana ndi ex-boyfriend nkuyamba kucheza ndi ex-boyfriend uja nde nzake kuona kunena kuti akucheza ndi ex-boyfriend basi kutuluka kuthamanga liwiro kubwerera ku nyumba kunali simbalala kukamuuza kuti Nontobeko kuti akucheza ndi ex-boyfriend wake. Simbalala kupsa mtima ananyamula chibonga ati anathamangira ku tavern komweko anamugwira nontobeko kumukokera panja nkwamba kummenya ndi chibonga chija anthu anali akuona kumammenya kumamukhwakhwalaza kunkoka kumapita naye kunyumba kwake uku akummenya ndi anthu amangoyang'ana kuti aja amankhali akummenya unja analowa mnyumba koma sizinathere pompo simbalala anamugogoda nacho chibonga chija mpaka anamupha atamaliza kumugogoda anamuyika mchikwama kutseka chikwama chija nde anapeza chi trolley china chake chinali panja chopanda pake next day amafuna funa kokata anali akusakasaka kuti akamtaye atapeza chi trolley chija ananyamula chikwama chija kuchiika pa trolley paja ndikumakanka akuti akusakasaka kuti akatani akamtaye nontobeko anthu anamuona kenako anaona kuti chikwamacho chikudontha chimadontha zofiira ngati magazi ndati anthu anamuimitsa kumufunsa kuti aa iwe mchikwama muli chani chikudontha zofiira ndati anayankha kuti aa muli galu wanga wafa ndiye ndikusaka kokamtaya nkumapitirira ati anthu ena nkuona kuti iya iwe wanyamula chani mchikwamamo ati iye amapitiriza kuti musadandaule ndi galu wanga wafa ndikusaka kokamtaya ndi anthu ena anamuuza kuti no tsegula chikwama tione ngatidi ali galu chifukwa anthu ena ananena kuti iya munthu uyutu tinamuona akummenya nontobeko dzulo wamukhwakhwalazira mnyumba kutsegula chikwama anthu akupeza muli nontobeko ndi anthu anapsa mtima kwambiri anammenya simbalala kummenya mpaka kukomoka akanamupha mwayi apolisi anafika msanga anamtenga kupita naye kuchipatala atachira ulendo ku khoti moti olo ku khoti amapita atammangamanga zimabandeji kuzengedwa mlandu okupha nontobeko zinali zoti analibe nazo ndi ntchito yomwe sikuti zimamkhudzanso kuti kaya wapha munthu abale ake amasowa chonena kuti iwo anayesetsa mbali yawo kummangitsa kutani koma nontobeko sanatheke zinali zomvetsa chisoni kuti anamupha choncho simbalala twala anapangidwa sentence to life in prison inasanduka imodzi mwa nkhani za femicide kuphedwa kwa azimayi mwankhanza ku south africa imeneyi ndi nkhani ya nontobeko ndi simbalala